Ok makosana tikulandirenisoni pompano pa Malawi Trends TV Facebook page pameneno tabwera ndi nkhani ya katswiri loya odziwika bwino kwambiri makamaka poyimira akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party pa milandu yosiyanasiyana imeneno amakhala akukhudzidwa nayo. Akutitu loya ameneyu wamangidwa. Mwati wamangidwa chifukwa chotani? Nangano mwini wakeyo akutipo chani pa nkhaniyi? Ayitu tatiyeni tikhale limodzi m'video imeneyi makamaka pamene tingakhale tikufotokozerani bwinobwino tsatane tsatane wa nkhani imeneyi. Komanso ndiye kuti ngati ndinu alendo pamudzi pano osayiwala kutipanga follow komanso ndiye kutino kupanga subscribe ku channel chathu cha YouTube kutino Tikamabwera pano nthawi zonse tidzikhalira limodzi. Ok mwa m'mangum'mangu nkhani yathu ikunena kutino loya ameneyu akutitu dzina lake ndi Jivason Kadzipachike ndi loyatu ameneno wakhala akuimira anthu otchuka kapenatu kumati akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party pa milandutu yosiyanasiyana. Akutitu leloli ndi tsikuno limene loyayu adanyamuka ndi kupita mumzinda uja wa Lilongwe ku Area 30 kumeneno adakadzipereka kupolisi akutino atava kunena kuti apolisiwa ali ndi warrant of arrest akutitu akufuna kumumanga ndipotu iyeyu atapita kumeneko akutino adakapeza kuti apolisi komanso ndekuti akuluakulu A ku unduna wa Malawi Revenue Authority akutino adapita ku maofesi ake ameneno amagwirira ntchito zake za law kumeneno adakatenga zipangizo zimeneno amagwiritsa ntchito makamaka ma kompyuta ake ndikuyamba kufufuza bwinobwino ndiyeno anadzapeza kuti mkuluyu ali ndi milandu ya misonkho imeneno wakhala akuchita chinyengo Ndipotu pa chifukwa chimenechi m'pameneno amapanga zoti amumange. Komabe iyeyu Jivason Kadzipachikeyu akunena kutino izizi si zifukwa zokwanira kumumanga, akutino kamba konena kuti iyeyu akumangidwa pa zifukwa za ndale. Komatu sadafotokoze bwinobwino mwini wakeyo kutino chifukwa cha ndale chake ndi chiticho. Mmenemutu ndi mmeneno adayankhulira Jivason Kadzipachike Ndipotu adapitiriza kunena kutino iyeyu wakhala ali mu game imeneyi ya uloya kwa zaka 17 ndipotu kwa zaka zonsezi wakhala akupereka misonkho bwinobwino motsatira ndondomeko zake zoyenerera bwinobwino ndipotu a MRA wo akhala akumpatsa zikalata zosonyeza kutino iyeyo akupereka misonkhoyo moyenerera. Komabe nkunena kwake akunena kuti no ataonetsa zipepala zimene no wakhala akulandira kuchokera kwa MRA akuti no a MRA wo akumukanira kunena kuti zipepala zimenezo zo ndekuti no nzosavomelezeka akhala akupereka si iwo a Malawi Revenue Authority-wo. Ayitu, nkhani zakezo n'kumayenda moteromo. Ndiye kutino tikunena pano, apolisiwo akunena kutino akaonekera naye kubwalo la milandu posachedwapa kutino akayankhe pamulandu umeneno wakhala akupalamulawo, akutitu wozembetsa misonkho kapena kutino kupereka misonkho mosayenerera mongatu mwandondomeko zake. Mmenemu ndi mmeneno zakhalira. Muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi? Ngatitu muli nawo ndekuti no ayikeni mu comment section komaso ndekuti no osayiwala kupanga subscribe kutipanga follow kuti no tikamabwera pano nthawi zonse tizikhalira limodzi kufikiranso nthawi ina imene tingakumane pompano tikutitu mwakoma nonse.